Hey, you be like billionaire. I no go use you to play, marry you, girl, we no delay. I I no go use you to play. agwala m unu ihe a unu na-eme piom piom piom ọ wụghị ihe nne na nna anyị ji zite anyị ụlọ akwụkwọ a agwakwala m unu Come on mechie ọnụ gị. maka anyị chọrọ inyere unu aka kpọpụta gị ka ị wụọ mmadụ ka i ji nwee ọnụ ịgwa m okwu ị nwaa anyị ọzọ m agbuwaa gị isi
ama m na unu ama ngelu ndụmọdụ anyị na-enye unu mana emechakwa unu ka ga-achọkwa anyị hmm. o nwekwa m okwu ọzọ kwusigokwa ka ọ ra m n'ọnụ lekwe ha ndị ndụmọdụ m ga-afụ mgbe ị ga-ewe na m ego i ji aṅụ garị ma ọ bụ zụọ pad gwa ya ka m gwazie ego ka e si wee kpata ya gbawa ego ụmụaka anụ ọfịa ị ga-asụ pant akwa gị ị ga-azụ pad ị ga-eri nri n'ime ya akwa n'ime ya ị ga-eri ya ọzọ
mechie ọnụ onye iberibe nne biko onye ka ị na-akpọ ọ Ben Ben anyụgo ka ọkụ Ben adị ewetazi ọkụ ndị ọkụ elu
unu mechie ọnụ ọsọ mana nwoke wee kwuo lekwe ụmụaka nke a bịa
unu abụọ ka nwere ọnụ ikwu okwu ị ka nwere ọnụ ikwu okwu onye ka ị na-akpọ anyị ekwuchakwa otu ọ ha anyị n'ọnụ
mụwa ọkụ elu n'ime ya nke m kpọbatara unu ka ị na-akpọ m ọkụ elu
Emeka abatala o mana ezigbote iwe na-ewe ya maka ọ sụ anyị aka origbo n'abalị echi gara aga ọ na-ewe ezigbo iwe
ị mazi na ihe mere n'ụwa anyị akpọnụ Ndidi na Akudo ka anyị bido n'ebe a kwụsịrị ị ghọtago ka ha jie ụmụ ukwu ndị ama onye nne nne nna m na-aweghara ebe ụmụaka juru ebe niile na-achọ onye ga-agba ha ka potorie ha ị na-akpọ ị na-achọ ịkpọ ndị riri eri ee getịbụ nwa ka mgbago nwụra life nọ n'ime ya ndụ a pere mpe ọ dị very short ya bụ na m nweta opportunity m rie ụwa opportunity it come but once ị na-agwa gị ihe n'ebe ahụ ka m na-achọ ịgwa gị wụ na mụ na nwaanyị wụ Ndidi eriele m ya ana m eri ugbo abụọ nke m na ndị m safe ha ka akwụkwọ m chọrọ ndị ọzọ ehe ngwanụ ihe mere na ebe ọ wụ n'otu a na gị na emeka arrange zienụ ee mee ka m mara because aka m nọ n'ụlọ ọrụ m mgbe na-atụ aha ya ma awụbata nụ ee asu asu igbede nsogbu adịghị ya onye onye isi nsogbu adịghị ihe m na-achọ ịsawa ahụ na m sachaa ahụ na ka m sụrụ akwa ka anyị gazie chọọ nta ngwanụ ka ọ dị ee eh? my man later now onye oriri ọ ga-abịa ụwa ọzọ ị na-aṅụla ị na-aṅụ akpọla m sị m bịa were one shot

ya jizi ike na-amụ nna anyị ọ bụ obi adịghị gị mma na nwa gị wụ nwa amụgharịrị ọzọ n'ime chineke keekwanụ maka ndị nke a na-agagharị na-agbagharị ọgbọ na-esogharị ụmụ nwoke na-ere ahụ ha ndị ahụ niile ọ wụghị nne na nna mụrụ ha
nna m ndewo
nwa ọ bụ ka m ji ya kedu

n'anya nwata nwaanyị n'anya na nwa ya onye anyị na-asị onye bụ ọba ihe agụ na nwa bụ na-asụ ebe olu ji wee nụta ị ṅụọ mmiri niile ị ṅụrụ na be anyị ị ka nọ mba baa onye a ị na-akọ ọnụ na-achụ ọsọ nwere ike rị ọ bụrụ ya ya anata ọkụkọ mkpụrụ nke anyị na-asị ọgba ọgbara ọtọ ọgbọgbọ ga na-akwụla o nwere ike ọ bụrụ ya ga-adị mma biko nna anyị agana ebe ahụ ị gaje agana ebe ahụ ị gaje ama m na ihe ọ wụla nwa a mere n'ime ụlọ ị na-akwado ya lee ka m gwakwa gị o. ị ga-anọ ebe ahụ hụ na ụmụaka ndị ụmụaka ewe ihe ha chi atụma ya ime mgbe ahụ ka ị ga-amazi ihe ị kwesịrị ime na ihe ị kwesịrị ikwu dịka nna nya ka m si wee ọkụkọ amadụ ha ya n'elu ọ- ọ- atụghị ime nekwa anya ka m gwa gị osisi kpọrọ nkụ ka a na-ene anya ọdịda nke dị ndụ gbajiri kụọ n'ala okwu gị ọ pụtara gịnị ihe ọ pụtara m na-achọ ịgwa gị wụ na onye a tụọrọ ilu wee kọwaa ego e ji nụ nne ya furu n'ọhịa etu a m tụrụ ị ghọta nke m ji nụkwu gị nwa o furu o- o fukwuru efu nwaanyị kwụsị okpokpo iruru anyị na-atụ kwụsị ya ma mee ihe ị kwesịrị ime dị ka nna kpaa agwa dị ka dibiụlọ ọ ihe m sị ka m gwa gị ị gwarụọ m ahụ ka ndị mbewe ka m gachiere gị nri
oriakụ ibi dịka ka ibu okwu bịa ebe ihe na- ị na-akọ bụ ajambene mbe aga ọjabrata ị na-akọ mana ị na-akọ ọ na m ekwu ife m kwu beki kwa mgbe beki ejewa

m pụọ apụọ beki isi ekpere m nata anata beki isi ekpere ọ na-achọ ichi onye ọzụzụ atụrụ ka o nwego onye nke konyere aka n'ime ha gwanụ m ọ ka kwadoro mma maka mmechi ekpere na amen ma ọ bụrụ ndị ụka ịgbara na ị ga-anọnyere nne dịka ada na-esi nri ndị mmeri mpayola anụ m hmm. ọkwa ọrụ ka ị chọrọ nsogbu anụ amejisiela gị iri ịhụkwa nọọsụ eluigwe agbaga hmm. ọhịa na ụlọ onye ọbụla ọ wụkwanụ iwu na ị ga-agbarịrị ọ wụ onye chọọ ya ka ị na-agba ya ka ị na-agba kwa mbọsị kwa mbọsị gbapụ n'ụlọ ya ịbụ nwere ọsọ ma bọọlụ ka i ji ọsọ gbabata ebe a unu gbara unu ụzọ waya ka unu gbajie eh, eh, eh, ori amara akụ beki ọkọnkọ ma ekwu ife maka ada ọkụkọ na-akpa anya uvi akọ na ịnyịnya sị na ya ya ebu ibu ọkpara abọsikwa enyi ike n'ala maka ibu a ọ na-ebu na-agbakwa ị na-agbafa na-achụ mpaghara mejesie siri siri n'iru pụọ
na-esi nkorikọta akpa na mmiri ọgbasa akwụrụ na-aga ikuku kuo a ma na ụkọchukwu na-eyi traụza ma ọ bụrụ ndị usoro bekee asị na ọ traụza mana agada bụ ọkpa na

gaa n'ebe ahụ unu dị na-acha agwa anyị anyị ewere ego nye unu otu a mere otu anyị si ya. Otu a. Ee, unu mechaa ya ego a na-abịa ọ bụ otu anyị si enweta nke a. Emilia. otu ọ dị ugbu a ọ dịgo late mụ na ọ chọrọ ya o

ihe ụtọ onye a ka a na-akpọ uche uche ya wee ihe ụtọ onye a ka a na-akpọ oringo master onye isi oringo nne nnọọ ya eh? enwere ihe m chọrọ ịjụ gị eh? aha ya bụ ihe ụtọ hmm? mana aha bịa n'ihu gị bịa dọsara nyekwa gị ha idekwu mbambụ ọ dị ka mmiri anyị ya anọghị n'abalị a atọ ọ dụrụ gị anya akụ ya
o nwere nsogbu o. Ele na Checoa. uche gee ntị gwa gị ọ mụwa gwara emeka ọ kpọta nwatakịrị akpọtara m ihe ụtọ ọ wụ na agbatachara m gịwa kpọrọzi ya ụlọ chere chere chere chere ele ka ụnụ onye ọbụla nọ na-ahọrọ nke sọ ya ga-akpọ gị wasọ ọ gị so kpọta

hapụwo ụtọ anyị fụrụ m ebe a kịta efu onye ahụ ọ dị ka ejima m azụ ngwa kpọwa kpọwa kpọwa kpọwa gaa n'iru
Becky lekwan enwe nnọọ kpọ ọrịa nri mpashi gị yọkpọ ya ma bịa kpọrọ ya jụọ ya ọgwụ biko ị nụna

ị ga-aga ọrụ ka alara m ọ wụrụ ndị
enyiwe mma bịa gawa ebe nne e ee ọ mụwa bụ uchenna ama ama ana m egwu mmiri ọbụla dị aṅa ee baikonko emechara anyị akparị nwanne anụ m apụtawo nne o ee nsogbu adị na mmanya ndị a ama mma na-akụzi ilu ihe ahụ
ya na Guinness baby yo chai agbara m mbọ hụ na m dọchatara gị ị ghọtago ihe ụka si dọrọ sị ya mba n'ọnwụnwa n'ọnwụnwa oya gbuerunu ee atụtụ ikwu akwa ka anyị gaa saa ahụ

ụwa niile wụ ofu biko biko ọ na-eche ịsa ha erie ihe a rie ọrụ a mbie gị na akpa ya na nwa gị ị kelele m anya m sụpụcha akwa a ị sụpụbe nke gị mbie gị egwu ka ị na-achị ka ọgwụ ya ị ma na onye chi ihe nye ihe nyecha gị ihe chọzi nye m ihe ebe a ka m ka m sụpụcha akwa ka ị matazi ụdịrị agwọ m na-echi ele ngwụrụ ndị ajọ iberibe onwe ya na-akwụkwanụ m ndị enyi m na ebe a na-eri nke ele m na-akọrọ ha echi na-ejecha achọ m sị m udo eri ọrụ m sị mba ha ga-ekwe onye ara mpa gị ọwa bokina

eh? sọ ihe ka mma ewu ite powder ọcha ka ọmaka
brother ma gịkwa agbanyeghị akwụkwọ niile ị gụrụ ị manwu ihe mmadụ ga-emenwu mmadụ pụta sị gị lee ihe Ruth mere ma ihe ga-emenwu ị bịa na-esoro ha na-agagharị asịrị na-enweghị isi na ọdụ a na-ekwu ọnụ ga-akara

na ọ na otu a ka nna anyị si wee mata enyi esi mata dị elekọta ya ọrụ nga ọ na chọọchị ka ị ga-emete nke gị na-atọ n'ezi ọ gị mụrụ jizọs ma hapụgodo nke a a na-ekwugodo onye oge ọbụla ọ tọ na chọọchị ee nna anyị nne anọ n'orile m ka m abịa lawa o m na-agba mbọ n'ọdụpụ nye anya

Ee, jisikwa ike o. Nso ọ na-eje edu. ọkwa ha si na anyị bụ ndị nzuzu ndị na-asapụbela ahụ ugbu a elezi ndị bụ ndị nzuzu nke ka njọ bụ na anụrụ m na nne Akụudo na papa ya na-evu ya agagharị n'ụlọ ụka mmụọ nsọ dịgasị iche iche ka ha mara na ha ga-agwọta ihe na-eme ya anụkwara m na ha bara n'aka ndị ọgwụ ego ọ ihe ọ ga-abụnụ ọ bụghị ọ bụrụ gịnụ eh? ị makwa na ọrịa na-arịa ha abụghị ọrịa dọkịta na-agwọtanwu hmm. maka na ọ bụghị ihe maka hmm.
I wish na ndị ọzọ ga-eji nke a wee mara ihe mana nwanne m ka m gwakwa gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nwere ka ha na-esi eche echiche kedu ka nwaanyị siri chee chee n'ime obi onye ọ bụ na nwoke ịrachakwa anya atị na ọ para nnukwu ego panye na o nweghị ihe ọ dị ka ọ bụ nwoke ọbụ enweghị nwanne nwaanyị maọbụ nwanne nwoke ọ na-enye ego maọbụ ha a na-eji emere mkpa ha hmm. ọ bụ ashị ka m gwa gị eziokwu ọ bụ ọgwụ ego be ejiri ndị ọbụ gwọrọ maka na nwoke ọbụla anụ nwaanyị atị ha na-atụ nwunye nwoke ọbụ bunye na onweghị ihe dị iche atị niile ebe atị ọ bụ ọgwụ ego be ejiri ha gwọrọ ugbu a ha nọ n'ihe ụfụ ego ga na-amụrụ ndị a ego amụrụ ha ọ bụrụ ego ji na-amụrụ ha maka na ọ bụ ọgwụ ego be eji ha wee gwọrọ

ọ ma ka esi akụziri anyị ihe nke ọma nke ọma ịhụnanya ọ kwa agwara m gị agwa asị m nke ma Chineke ya emekpe nwere n'otu ihe nọ ya Ọ bụ eziokwu. ịhụnanya enweghị ihe nọ ya Ọ bụ eziokwu. akwụkwọ nsọ kwupụrụ na ya sị ọ wụkwa naanị achịcha ka mmanụ ga-ejiri ndụ ya." kama n'ime akwụ- okwu niile nke si n'onye nwe anyị Jesu Kristi ọnụ fụa onye nwụrụ n'ihi mụ na gị n'obe nke Kalvarị

itoolu ọ kwa m kpọọ ya ọ ga-aga ee ọ ga-aga mana ejikwa m ekwentị m nsogbu anọ nsogbu anọ ewekwala iwe nwunye si ka m gwa gị aga m a-like kwanụ ka ị soro m gaa n'ụlọ anyị ka ị nwee ike mata ebe ebe m bi marakwana ebe m si apụta ọ wụ mgbe ọbụla ị kpọrọ ekwentị m ọ gaghị aga ị chọrọ m bịa n'ụlọ anyị osoro gaba ụka o maka nke ahụ nsogbu anọ okay Nneọma
gịnị bụ ihe ọkwanụ

ị mara anọgide m kpọgide udu kpọgide kpọgide kpọgide kpọgide nọmba ya na-aga aga enwe otu m si enweta ya ekwentị ihe niile kụchi akụchi ọ na-ọwụ dị na ọkụ na-etere ma ọ fere ngarị so m aga n'ụlọ ya ka m ga hụ ya mana m aga ruzie akụkọ ka o buzi bịa na-emezi nke mbụ bịa wụzie nnọọ ihe na-enweghị isi ike gwụ ị ma na nwa mmụọ na-ebu n'ozi ngo fuge fuge gị disappear were ma phone ma ihe ma ihe niile udo dị nwere werezie ma phone ya were ma ego fuo mana ị dakwara iberibe i kwesịkwara na ịkpọ ndị họteelụ gwakwana ha tara ha ihe mere otu ị na-esi ekwu okwu mgbe ụfọdụ nọ m na-eche nnọọ m ihe na-a-calculate kwa ele otu ihe ri otu ọ ga-esi mee m ji aka m ga-agwa ndị họteelụ ị ma na m were aka m gwa ndị họteelụ anyị werere m aka m too onwe m ịga maka na ndị họteelụ ga-ewerezi m otu ahụ were nye ndị uwe ojii ndị uwe ojii ewerezi m tighi isi na sango ndị uwe ojii sịzi gị gaa chọta e nwere ike echi a sị i gburu ya egbu na akị ma ndụ ringo anụ emechara m ana m emezi m achọzi nwaanyị m ga-alụ alụ hmm, ike gwụkwara na ihe ekwugo ị ga-achọ nwaanyị ị ga-alụ alụ ka lee m agwa gị ị ma na 90 percent of ụmụ nwaanyị niile ha niile dịcha ka nwa mmụọ na-akpọrọ ha niile then ndị nke na-awụghịkwanụ mmụọ anyị ga-asị ka anyị ma na-ejiri shi na village bịa ha amaghị nri esi ha gaghị asali efe di ha ha gaghị azụli nwa enweghị ihe ha ma ha ga-eme then ndị nke makwa na-eme matụ eme ntakịrị i nwere ike sị ka ị ma na-ejitu arịghị mma ị kpọrọ pụ ezi ha amaghị mma ihu

Christian! Elekwanụ uzukuwa ịgbanwe gahe iji anụ ụdịka ọdụ a. Biko bịa dufu m, agụrụ agụgbuola m nga mbụ. Ka ị gbakwa n'ọdụ. biko jee yiri akwa dufu m achọrọ m ịlakpu nne nga nshigiri gị ihe n'azụ ụlọ onye mere m jikwara ahụ okeleta hmm. hmm.
gịnị ka i shiga eshighị gị noodles nri ndị ọcha ahụ nke na-eto ogologo
Christian ọ wụ oke na ọrụ nwaanyị anya ruru ala isiri nwoke nri ọ wụ gị siri um, ọrụ ma ọ ga-amasị gị bịa m eji sifula gị
n'aha m Chuks ọ mụa na-arụ ụlọ a abịara m ka m fụ ndị na-arụrụ m ọrụ mụ ahụ gị ị makwara mma ahụ aha gị ọ gịnị kee ihe i jikwanụ aha m eme nne gee ntị m gwa gị achọrọ m ka ị bụrụ enyi m hmm?
biko etobeghị m o aka m nwatakịrị anaghị m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị biko kwa
mmadụ aka atọ ma mụ ọsọ aka bụ nwatakịrị na-eto eto ka ihe na-atọzikwanụ gị ọ na-enwe ihe ọ bụla eme na-ekwu ka m bịa gawa m chọrọ ịga hụ ọyị m nwaanyị biko

gbalịkwala nke ukwuu na ihe ọma i mere mama ige m ekelela gị nke ukwuu
i mekwa ihe tụrụ m n'anya taa nsogbu anọ hmm? ị hụna ị wụọla nwanne m a n'ime chineke enwekwanụ ihe ọbụla m mere na gogbula ka ihe furu ọkpọrọ kama ị ga-agbalị mgbe ọbụla ị nọ gaa na-atụgharị uche gị n'ime akwụkwọ nsọ ihe niile a kụziri anyị na nzukọ akwụkwọ nsọ anyị mere gaa na-atụgharị uche gị n'ime ya i memakwanụ gaa na-ekpe ekpere ọ wụ mgbe ihe mere gị ka ị ga-ekpe ekpere ị nọrọ na nnọọ ga-ekpe ekpere ị nụna ị hụkwanụ enyi gị nwoke ahụ hmm, gbalịa ya so anyị gbamakwala ọsọ eluigwe anyị gbaga ohere mkpa ọ sọkwara mmadụ mee ụwa ga-enwe aha alaeze chineke ihe niile furu ọkpụrụ ọsọ eluigwe anyị gbagara mkpa gwa ya ya so anyị ị nụna m rukwaala n'ụlọ ugbu a m gaa n'ụlọ m ga-eji ya ị nụna nne m ị gbalịkwala nwaanyị mara mma ngwanụ oke nne m n'ime oke nwanne m nwaanyị nsogbu anụ onye ọma m ngwanụ bye bye
ama m ihe ị na-achọ hmm? ka m chọọla gị obere ego were ego a ji gị
ọ dị ka eyi m nga akwụna bido n'isi lere m anya eyiri m nga ụmụaka ndị ahụ na-eji ego edeceive ee in fact ị chọọ ka ị mara awụ m virgin anụ m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị
ekwuru m ya ekwu eleghị ị nọ nga nwoke emegara utu site mgbe ike m nọ na-aga ya ọ sị m bịa m agaa ya were ego nye m atụọ ya ego o nyere m tụọ ya ego o nyere gị gbakwala m ihe mere ọ ga-akpọ gị eri iwula ka ọkpụ m aka ibe gị eji arị onye hụ gị ya kpọ sị i toola agbọghọbịa ọ ma sị ka na nwatakịrị ogbodere etoga etoga ọkwa sị hụ onye kpara nkụ ahụhụ sị ụmụ ngwere bịa mara ya ọbịa n'ekwela kpere nwanne m mgbe m emechina anya m mepee ya ị lakpuola jee jikere kpa nwaanyị kwesịrị iji ejike na njemebe ijega ọ ka guzo nga ọkwa ihe mere gị nwa ọhụụ gị nwa kpọsa gị etoola

in fact ị chọọ ka ị mara awụ m virgin anụ m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị
ama enwetarịla nwa
nne achọ m nọọ nwaanyị m nyere ya anụrị nwaanyị ga-erubere m isi ume ya dị n'ala nwaanyị mara mma nwere obiọma hmm? mana abịa bịa lee anya m elerukwa anya fụ na ụdị mmadụ gị wụ ụdị mmadụ ọjọọ biko atụhapụla m asịkwala m mba ị sịgodu m mba na efuola m biko ọkwa ihe n'ihi ka m ji wepụta gị ebe anya be ebe nna m ka ihe nwekwana nna m agwago m nna m gwakwa nne m ha niile anabatachala gị ha nabatachala gị biko ka m manụ ihe i bu n'uche gị biko eh? akwụ ya elekwanụ ebe m ga-ebido ebido ugbu a ee ị ga-abịanụ ka gị na nne m nọrịanụ ka i sichara ya sichipụrụ ya ofe egusi oshi

nhazi ya bụ nwa ka m ka m na ka m na-apịa ya ya bụ nke nwa chukwu a ọ bụ ndị nwa ụmụ chukwu a na-eme ihe a niile. Ehe, ka ka ka adị n'imezi
oke ya maka itiri iji na-abịa kparịsị ebe mkparị ọ, ọ, ma- maka laptop ka ọ wụ yahoo ego yahoo ọ wụ ya maka ị na-eri mgbacha ọ sị m nwa kpụrụzie
nonsense nne e ịgwakwa gị nke wụ eziokwu ike nwatakịrị nwokorobịa agwụgwọkwa m o. nke nke wụ nna aga ọ na-esogharị m n'ike n'ike ka ijiji eh, agwago m ya anaghị m eme ọyị nwoke na emebeghị m ya nke mbụ ee eh, ụbọchị gara aga o were 30,000 naira nye m mụnwa jụkwara ajụ m sị ya ana m ewe biko hmm? makwa m ụdị ya o nye gị 30,000 naira gị ajụ nwata nwoke a nwere ego o nwere ego nata ya ego ka anyị na-eri e nwee ego na-eme mmefu o nye gị nata ya
nye m ego m nata ya m nata ya ego rie mee ya ọ sị m bịa n'ụlọ oriri na nkwari m gara ka o mee m ihe arụrụala ana m anakwa biko hafụ okwu m ma-eso gị ka anyị jee nata ya ego anyị na-emezikwa n'isi gị maka ihe a na-alụ ahụrụ gị anya adịkwanụ gị m ga-abịa ka m gawa o nne m na-eche m ngwanụ ka anyị pụ

m na-ele fim ndị obodo oyibo ndị na mere anyị anaghị enwe fim ndị be anyị ga-ele maka ndị oyibo ịma ịma i were ihe a na gị na-ele nke ndị obodo oyibo mana ị were nke a na-anọ n'ime ụlọ nke a na-adụ na tebụl a na-akpọ nke a tebụl tebụl fim

ike agwụgo m eh? nyere m aka prishit nwanne nwoke lee ihe ọ na-ele na ekwugide m ike agwụgo m eh? ka o nwee ike chegharịa n'anya chineke ndị
ị na-akwa na-akpọ ya bịa ụlọ ụka oh. eh? onye ma na a sị eji eshi ụyọ mara mma fụma ama okwu chineke ị ga-ekwusa ọ ga-ebido n'ụlọ gị tupu gị afụọ n'ama jee kwushimara ndị ọzọ nkwugidekwa m mgba otu ụbọchị ọ ga-anụ ị nọ na nna bikokwanụ ihe ndị anyị na-ele mgbe ụfọdụ o ji eduba anyị n'ime mmehie ka mmehie mmadụ na-emekwara enweghị oke ndị a niile nọ n'onyonyo a na ha ga-apụta na ebe a ga-afụ ha ahụ nwere ike iduba gị n'ime ọnwụnwa njọ ji ebido n'anya

Franka nwanne nwa anya ahụ na ị ga-echi ya anya n'ala mepee anya gị oge agala mgbe a na-eji maka alụmdi na nwunye nwaanyị aga wụrụ odibo n'ụlọ di na ihe m na-agwa gị ihu na ụta m eh? enwekwa nwoke ga-abịa ịgbasi n'ọba elu ma ọ bụ onye ji ego onye ọbụla m ga-alụ na ga-eji ezigbo ego ọ wụ nke ọ bịa ọ lụcha gị dosa gị n'ụlọ ọ bịazi ọ pụọ n'ezi ya na ụmụaka na-apịtọgharị aka m sị unu ee otu o si dịrị nwoke ma m sị ya ee taa taa taa o bulaba m ihe isi m hmm. ọ dị ya ọkụ ọkụ n'arụ m sị gị asịbeghị m ya ee ma ọ bụ ee e. ọ gbara n'ọsọ dọrọ m gaa hụ mma ya na mpa ya chekwa ka m jụọ nke ọ dị ya ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ka m jụkwa akwa ụmụ ndị ọgwụ ego a na-achọ nwaanyị ha ga-eje lụọ ji ya mere ego ọwachikọ na chi chikwa ejikwa ya nwayọọ maka ị ma ọ maka na ị wụ bebi na-eti eti hmm? na ị na-etigodo eti onye ga-agwa ya onye ga-agwa ya gị na-ekwu ihe nke a elekpo ochie ama nwaanyị ọbụla chọrọ ịga ije di ị ga-ebu ụzọ kpa nwa agwa ọma tọpegodi ngwugwu nke mbụ ee emechazie ihe isi gị ị tọpe nke abụọ ị mụziere ya nwa ị tọpe nke atọ ị ma na ọkụkọ akpọlatara ọhụrụ ọ na-eji otu ụkwụ anọdị o lezie ama ahụzi ebe ọ bịara edowokwu nke ọzọ na
ị wụ bebi ọkụ mana nsogbu ga-adị o nke ị sị m na di gị mara mma nke ukwuu ụmụ nwaanyị ọzọ ga-ekwe gị lụzie ya ọfụma ọ ha ga-anara gị ụra ahụ na-ekwuzi ka nwe onye franka wụ aga m enyo ya nyoo ya nyoo ya onye ọgụgara ije ya niile franka franka enyekwala ya ohere chachacha ụmụ nwoke dị njọ ah!
dịka m si wee kwuo abụrọ m onye ọjọọ i lee m anya ị ga-ama na abụ m ezigbo mmadụ alaki nwere ike nwaanyị m na-achọ onye nwaanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ ọkwanụ nwatakịrị a zụrụ nke ọma otu ihe nwere ya o nwekwa enyi nwoke nne ya na-aga ụka nne ya na-aga ụka ọkwanụ mụnwa mere o ji bịa nga ọ wụrụ na ọ wụrụ ya ọ karaghị ịbịa hmm, anụgo m ihe i kwuru ana m ekwe gị nkwa na aga m elezi ya anya kwekwe na ezinụlọ ha nkwa aga m elezi nwatakịrị anya m ma etinye aka n'ụlọ akwụkwọ ya hmm, ya wụrụ na ọ ga-ekwe gị ka m lụọ ya biko akwabiago m m ga-abịa ka m bịa lawakwa chere chere chere agwago m ha weta anụ na mmanya ka anyị ṅụọ hmm? Hmm, biko ka ebe m ga-anụ anụ ok bye Susan ị gaa l'aka ịkpa ị ga-afụzi ebe a na-agụ m anụ Selin ka m bịakwa hmm. gwala m ya okwu mee otu ị ga-esi wee mee ka o kwe m ka m lụwa ya aga m eme gị mma cheka onye ka ego
ewo o nweghị nsogbu m ma na-agwa ya okwu m ma na-agwa ọ ga-anụrụ olu gị nwere nsogbu m ga na-enye gị ike karịa ka

onye nwata m chọrọ ịlụ alụ nnọọ bịago ndị be m afụgo ya ya akwụ na onwe ya akwụkọkwana ndị be m anabatakwara ya ọfụma

ọ bụrụ na ya ga-egbochi anyị hapụ ịpụ n'abalị a maka enwere ụmụ under 16 ụmụ ọnụ ụgụ m kpọtara ga-emechi ya ndị ka na-enye blood tonic vitamin u ị ga-apụta n'abalị a anyị ṅụcha ngwụ anyị aṅụ ka ọzọ ọmụwa hapụkwa n'ukwu nna je lụwa nwaanyị chọọkwa ya ya ala ọ bụ na ego nsogbu gị atụọra gị ego nwa nwoke elekwa ga-aga dị ikpe na-akakọ nakwa onye nyere ezi ma ndị
enwere ihe na-aghọtabetụ ka nkọwara gị ịma na ọ mgbe ị lụrụ nwaanyị e nyere gị asambodo mariji ụwa niile agbakọrọ gị asị lọla nwaanyị mgbe aka ị nwere ikikere ị na-eri ụmụ ihe ọlị na-eri gee ntị m agwa gị gị from January to December asụ ndị ọpụ egepụta ụtụtụ ehihie abalị iri ga-egwuche egwuche egwuche egwuche egwuche egwuche ị na-eri achi ị na-eri ọfọ ị na-eri ofe aṅara ị na-eri ofe ejule ị na-eri ofe ede ị na-eri ofe e, e, e, achara ị na-eri ofe nke ọkwụrụ ndị ka ị na-eme gị igwu ya n'ofe gị were nwayọ senye ya elu ya ọ na-asa afọ nwoke m ọ sama m mgbe ị lụrụ nwaanyị nke gị dụọ m ọdụ ị ghọtago kịta hapụ m n'ofe egwusi nke m ọkwa m ji ego m wee gote ya